igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ee anyị ka nọkwa na oge mmemme aha ọfụ unu nekwa anya dịka m si kwu mụ onwe m bụ omenigbo a ka nọkwa na be nna m ee ihe wee na-aga ihe a na-eme karịrị imirikiti ka a- a chọkwara mana afọ a n'anị Igbo n'oge a ọkasị ndị ebe tere aka ha na-ekwu na ọ ka obodo si wee dị ee ego ụgbọala garala ọnụ ee ihe egwu ndị nta ndị imo ma ndị bandit ndị efe enye ha n'ihu moto mana n'agbanyeghị ka ị na-esi wee dị ee ọ dịkwanụ mma ị na-anya n'anya n'anya iti ee ka aha ka wee nọdụ obinigwe ka na-eche anyị ihe o ji tọ nnukwu ụtọ bụ na ọ ị batakwa ị marakwa ka ụnọ si wee dị mmadụ aha dị mma kwa afọ ọ bụrụ- ọ bụrụ tata na be nna ya ọ hacha bụ ihe anyị na-ekwu ee ụmụazị m fụrụ mbọsị new year mbọsị aha ọfụ eh, ha jicha ma ipad ma eh, eh, ekwentị na-ese nke ọzọ na-asị nwanne ya see this masquerade this masquerade ọ bụ na m ha kpụ na ha kwụdebere nwa ebe m pụ- m pụtara asị ya, m sị ya na ọ ajibusu ọ bụghị see this masquerade na ọ ajibusu ee ehe nwanne ya nke ọzọ ha mụba amụ sị ya ee sị ya ị maha afa ya na ajibusu na ọ ihe a na-akpọ ya ee ma ụmụazị ụmụ Gen Z ụmụazị ọgbara ọfụ ee ndị nke ka ha si obodo oyibo wee nata nya ị fụ ụdị aṅụrị dị ha n'ahụ ị fụ na na ha natara n'onwe ha afụkwara ihe ha ha afụ bịa bụrụ ihe dị be ha ee bịa bụrụ ihe dị be ha na ọ dị mkpa na ụmụazị a ga na-akpọnatara ha ụlọ akpọnata ha ụlọ na-egosigasị ihe dị aṅa ha marụ nke ọzọ na-eme ka ọ sị nekwa si ejere nwaanyị ha adịghị ka anyị carry knife carry knife sị ya na ọ okwomma okwomma na eze agaba okwo okwomma na eze agaba ọ bụghị carry knife a na-eme ya ọ na-aga ụbọchị ụmụazị a na-afụ ihe ha afụbeghị etu a ka ọ dịkwa ị bata na ụmụnna mmemme na-aka nkụ ehe eruzie dịka anyị si ekwu ebe ebe e si amara ọgbọ ehe ọ bụrụ na ị maha ọ bụrụ na ị maha ọgbọ e- ebugazie anụ ụmụnna i buru ụzọ jee tinye aka E, iwe iti i buru ụzọ jee tinye aka i werezi anya gị wee nenere mmọnwụ Ee, e wee gwa gị a gwa gị ebe nne nọ wee mụrụ ụmụ niile a na-abụcha ụmụ ihe e ji achọbara mgba niile a na-enwe aṅụrị na ụmụnna na-ama njakịrị ọ na-atọkarịkwọ nwa na ọkụkọ na-akpakwa nri anya uche m akọkwana ya ọ ya bụ ndụmọdụ anyị na-enye ụmụ Igbo anyị wee na-asị ndị ahịa ejebu eje ha kaba ahụ fụ na ha na-eru ndị ahịa ejebu eje kaba ahụ fụ na ha na-agọrọgọrọ eruo ee ọ bụrụ na ọ dapụtaghị ọrụ nke kwa ahụ ị na unu n'oge ihe mmemme etu a ị na- ime ya ahụ ị- ị na nke ị nwere ike izu i- i- izutụ ike dị- dịka otu akpa gị ha ọkụkpọma niile ka ọ dịkwa ọnụ nwe ndị ihe na-esiri ike lezie ka akpa gị ha ị nwere ike gbuo eh, hapụ nke a arụkwana aha nke elu ya. ị kaba ahụ i ruo ụlọ na eh, eh, Ali nwa Chukwuma sị gụrụ egwu sị onye jebela ije ya lue ụlọ